Est sutzedendi cosa? Bonaria? Bonaria! Eh! Eh! Scidadindi, seu fueddendi cun tui. Ita est custu burdellu? Sa cosa est posta mali, barone Rossi. Nc'est fragu 'e rivolutzioni! Abeta, abeta, abeta, abeta, no ti ndi scarescias chi deu seu abarrau una cira senzera cungelau in su barzolu de ibbernatzioni. Mi depis nai ita est sutzèdiu, de chi no non cumprendu nudda.
Daniela.
Eva. Poniddi Pepi cussa, sa femina chi ti boliasta coiai. Eva at fatu cussu chi timiasta. Tui dda boliasta coiai a sa manera cosa tua, cun is ideas cosa tua, e issa s'est arrennegada. Ehe, custu giai mi nd'arregordu de sa cira passada. Ma poita nc'est totu custu burdellu foras? Poita ca Eva est bessia nemiga tua, at chistionau cun sa genti, Ddis at contau su chi pensas tui e immoi, po totus, tui ses unu buginu de ndi ghetai de cadira. Unu buginu? Ma poita? Poita ca as postu una lei po ti podi coiai tui e tui sceti e non as bofiu intendi s'arrexoni de is LGBTQIAPK.
Capa, diareus? E poi custus si funt arrennegaus? Si, si, Circa de arregordai comenti est sutzèdiu. Sa genti ti at contau is bisòngius chi teniat e tui, tui ita iast arrespostu? Deu emu arrespostu, deu emu nau, emu nau, beni buddat sa pingiada mia. Eh Bonaria, deu tenemu pressi de mi coiai. E nci as pèrdiu lati e cardàxu, est a nai fèmina e guvernu. Allodda, mi', sa pingiada tua. Mamma mia scura! E totu custu po na lei? E pagu ti parit? Ses istetiu atriviu e presumiu puru. Su sciri cumandai no est cosa po totus e immoi su populu bolit sceti chi a Eva. De candu femus guvernadoris e papas ampari. Immoi nc'est una guvernadora sceti i est issa i est contras a tui. Ah, mancu papa mi lassant. Eva est bessia in pratza e at nau chi religioni de stadu no nci nd'est prus, ca issa etotu est atea. Una papissa atea. Beh, andaus beni. No nc'est prus ni papa ni deus, spaciau totu, immoi no ses prus nisciunus, barone Rossi.
Ma mancu tui però. Fiast deus fintzas ariseru a note e immoi. A mei pagu m'importat, eletrònica femu e eletrònica seu, a mei no mi podint fai nudda ca deu no portu prupa e ossu e no papu e no bufu, tui invècias. Eh, deu si no fatzu calicuna cosa po adderetzai sa chistioni arriscu sa mol' 'e su tzugu in sa rexoni. Beh, Bonaria, bollu bessiri a biri. No potzu aturai firmu abettendi chi is cosas. Sutzedent a solas. Bravu Barone Rossi, ma non ti pongas a riscu ah, camuffadi beni, est mellus chi sa genti no ti connosciat si ti bit in s'arruga, bai immoi bai. Ca is perdas mannas arrutas de xelu chi nd'ant ispèrdiu sa ratza umana. E custu depit essi sutzèdiu candu femus ibernaus, torru a nai, sèculus e sèculus a innantis de oigi nd'at essi duas giòbias. Mi ndi scidu e seu assolu che unu corru. Abarru solu po prus de dus mesis. Deu e Bonaria. Sa boxi eletrònica postapari cun s'arrogalla de una retza bècia chi is antigus costumànt a tzerriai internet. Bonaria. po mi donai agiudu a bivi in custu mundu nou, po dus mesis m'at amostau ologramas de grandus animas de is seculus passaus e aici apu connotu a Gandhi, a Greta Thunberg, a Tore Cubeddu, a Machiavelli, a Grazia Deledda e a s'acabu passaus dus mesis nd'est bessia a foras issa, Daniela o Eva, no sciu ancora ita ddi nant, mi pariat sa femina giusta po mei, deu bistiu a frac de alternos e issa a costumu de bono si seus postus guvernadoris e papas de sa Sardigna e cojendi si emus potzu cumentzai unu rennu de mill'annus, poita passendi cidas atra genti si ndi scidàt de s'ibernatzioni e custus podiant essi guvernaus ma Eh! E chini ddu podiat pentzai. A Eva, no ddi bastamu deu, fiat fata isposa puru cun d'un'atru, chi ddi narànt Stèvini dopia zeta, e cun d'una femina puru, chi ddi nànt Laura Sigle. E s'est arrennegada Eva, poita ca a cussu chi apu cumprendiu, issa si podit agatai beni in cali si siat parti de custa genti LGBTQIAP. Cappa, cappa, cappa, cumprendiu? Bollit nai chi Eva est kinky puru e deu no apu 'ncora cumprendiu ita bollat nai custu kinky. Beh, siat cumenti si siat, immoi est nemiga mia e m'at postu contras a totu sa genti 'e su pianeta, giustizia dd'arregirit. Tententententente.

Core cun medas tenint. Ddus biu cuncordendi, currendi, tirendi, aparixendi sa terra, scriendi in is murus e deu no apu cumprèndiu ita totu funt faendi. Parti parint traballendi cumenti chi nci fessit pressi de acabai e ingunis in fundu funt faendi una spetzia anfiteatru romanu cun tubus de ferru e taulonis. In palas funt arrangendi s'arruga. Un'atera parti parint gioghendi. Sighint bòcias, tirant cun s'arcu, faint garas, garas, garas! Tontixeddu, si cumprendit, funt is Olimpiadis, parti funt faendi is allenamentus e parti funt cuncordendi is logus. Fatu sa lei de sa famìllia, boliant fai unu gay pride po ddi cuntestai. Ma nci fiat giai sa màchina de is Olimpiadis posta in motu. E intzandus?
E intzandus?
Anti pensau de ponni in paris duas cosas. Custa creu chi siat sa prima Olimpiadi de protesta de sa storia, de prus sa prima Olimpiadi LGBTQIAPK plus pensada e cuncordada po fai una rivolutzioni e po ndi pigai su poderi. Una Olimpiadi LGBT e totu custu chi sighit, e ita bolit nai, e totu custu sceti po fai sa furca a mei? Boh, prus ndi sciu e prus pagu ndi cumprendu.
No cumprendis, a? Castia beni, ascurtaddus, ita bis, ita intendis? Con i numeri che abbiamo oggi e la volontà che c'è

Innoi ci lassu su filu 'e sa schina. Su trumbullu est lègiu e depis sparessi a su mancu po unu pagu 'e tempus. Sparessi?
E undi bandu? E undi mi potzu acuai?
Sighimmi, sciu unu logu. De pressi, ajo! Sa boxi de Bonaria si fuit a innantis e deu dda sigu, currendi. Faius arrugas, arrughixeddas, passaus tuerras e sartiaus lurratzinas. Intraus a intre is sparafundus e ndi bessius a luxi in pranu 'e cucuru, fintzas a candu arribbaus unu palatziu, no nc'est nisciunus a giru. Deu, a coru bogau, sigu a curri, sigu a curri ponendi in fatu a sa boxi de Bonaria chi mi camminat innantis. Intraus in su palatziu, ma in logu de arziai is scalas po intrai in calincunu aposentu, impunnaus conca a suta in unu basciu, obergiu una porta E nc'est unu passarissu strintu, un'atra porta, un' atru passarissu, aici sighendi, est unu labirintu. No sciu prus ondi seu, mi seu perdiu e seu cansau. Mi tremint is cambas po s'affinamentu e po sa sprama. Arribbaus a un' aposenteddu, nc'est unu lettu e una porta in fundu. No t'aguantas in pei, barone Rossi, immoi crocadì unu pagu. Serra is ogus, ti pongu una musica po t'agiudai a dormiri. Seu timendi, Bonaria. Shh!
Serra is ogus immoi, ascurta sa musica e lassati andai. Andat beni? Andat beni, andat beni. Sa musica mi ci fait calai su sonnu, unu sonnu. Strammu nieddu grai. Non sciu po cantu abarru durmiu, a s'acabu mi ndi scidu, mi ndi scidu e non cumprendu prus nudda. Mi parit de non nc'essi mai stètiu innoi. Seu sempri in un'aposenteddu cun d'una porta in fundu, ma m'arresurtat diferenti meda de cussu undi mi seu durmiu ainnantis. Parit Parit s'aposentu de unu spidali. Su letu est de cussus chi si podint artziai a conca o a peis, est totu lìmpiu e sciacuau e deu, e comenti seu cuncordau, calincunu mi depit essi spollau e torrau a bistiri, no tengu prus sa bistimenta de Alternos, seu scurzu, a cartzonis de arroba ligera, magliettedda crara, mi parit una spetzie 'e pigiama, Bonaria Bonaria! Bonaria! Ci sesi? Nudda. Ah beh, sonus de palas a sa porta. Boxis puru. Funt arribaus po mei. Funt cussus chi funt cuncordendi s'Olimpiadi po mi ndi pigai su pianeta. funt is sordaus de Eva. Non si cumprendit, non si cumprendit ita funt narendi, ma no parit genti arrennegada, mi parit chi siant chistionendi, arriendi puru. Mancai, mancai funt guvernaus cosa mia chi mi funt abarraus fielis, Bonaria, Bonaria, ci sesi? Bonaria, sparèssia, su santu chi dd'at fata E ita fatzu, innoi non potzu abarrai, podint arribai is rivolutzionarius de unu momentu a s'aturu. Stau ca s'unica est a intrai. De s'atera parti 'e sa porta sa genti a fragu no depit essi mala. Bastat, no nc'est atera cosa 'e fai, deu intru.
Oh, ses arribbau a sa fine, nostru eroe! Comente istas, barone Rossi? E tui, e tui chini ses tui? Na, ses a sa parte de sa Revolutzione o fieli mi ses abarrada? Ita ti nant a tui? Ma deo soi Flavia Corda, non t'ammentas, deo t'apo connotu candu fimus pitzinneddos. Flavia Corda? Si connosceus de annus meda, ma ainnantis de s'Ibernatzione?
Ma ses brullende, non nd'ischis mai con tie. Bete macu. Un'aplauso a Elio Turno Arthemalle.
Elio? E custu chini est? Ma chi fiat totu custa genti? Oh, ma tue ses totu turrau. Elio, poite non t'abarras a setzios incunis? Scusa, Flavia, scusa, posso? Ci hanno spiegato che l'esperienza di Elio è stata molto intensa e dobbiamo farlo tornare tra noi poco per volta. Ah, tue tenes sa boxi de Bonaria. Ma Bonaria est sceti una boxi elettronica e tue ses Tu ses una fèmina de petza e sànguni.
Calma, Elio, calma! Tando po su nostru fedale Elio depo fàghere un'istòria puru po chi s'ascurtat dae domu. Elio si depet ghetare in un'esperimentu batiu de sa Rai, pompiau de sos Primos mannos iscola de medichina e cibernetica! Ma custu Elio seu deu de arerus! Oh, l'an postu unu congegno eletronico in sa conca, a intro 'e su cerbeddu, e l'an drummiu cun sa ipnosi, unu sonnu pesudu comente chi siat pilotau de calincunu. Amus dimandau a Elio de pensai a unu mundu totu nou, unu mundu chi torrat a naschere. Emmo, su chi at pompiau est torrau a su cherbeddu chin d'unu marchingegno chi l'at ghetau in sonos, boghes, musica e medas ateras cosas. Ma como su fueddu tocat a sa regista Serena. Oi oi oi oi.
Eh sì sì, proprio così, noi siamo stati anche in grado di interagire con i sogni di Elio, inviavamo al suo cervello le voci di tutte le persone che abbiamo sentito su temi politici, sociali, linguistici, storici, eccetera eccetera,

Ma io il sardo non lo parlo e non l'ho mai parlato. Ma ite diaulu, e tando comente as fattu? Eh, oh Flavia, mi son fatta tradurre i miei interventi e me li hanno scritti così come si pronunciano e insomma, dai, c'ho provato. Est istadu unu trabballu mannu. Eh, all'inizio sì, poi un po' alla volta mi sono abituata. Ita ndi naras, o Elio? Ci dda potzu fai a fueddai mellus de innoi innantis? Abeta, abeta, abeta, abeta, abeta, abeta, abeta, immoi a pagu a pagu mi seu regordendi, est berus, Tui sesi Serena Schiffini e tui e tui sesi Flavia Corda e custa, abeta, custa est est sa Rai sarda, no? Oh, bravissimu Elio, ses torrande chin sos pedes a terra, como abarra setziu incunis, iscurta sa radio e torraus deretu. As biu chi ses torrau a contzu? Ti lu naro deo, a l'ischis cantu ses istadu comente Barone Rossi? Ant a essi cuatru mesis e mesu. Ma nemmancu tres minudos! Su pensamentu est meda in presse, un'ispantu a beru, tue non l'isches, sas boghes chi tue as intendiu, as a istare medas ghetadas in presse, e duncas semus chistionendi de boghes, ma chie b'at a secus de sa janna? Mi connosches, barone Rossi? Eva!
Daniela!
No, Daniela, ne Eva ne Daniela, sa emina chi tu ias disigiau in su sonnu, si tzerriat Damiana Puleddu, milla mi. Damiana Puleddu, e certu, e certu chi dda connosciu! Mi paret beru, Damiana est psicologa, nos at ghetau azudu po totu su programma. A dolu mannu, semus a sa fine. Tocat de tancare custa arrexonada, mancari gai calincuna paraula. Cherzo narrer petzi una cosa. In s'istoria chi amus contadu, eo apo leadu a boghes e insurtadu puru a Barone Rossi, meda 'ortas. Lu cramaiu fintzas mantzosu. Cherzo narrer chi Elio s'iscuru est unu brav'omine e no est mantzosu pro nudda. Scusae·mi totus. Sceti una cosa. Tocat de serrare, Elio. Eja, ma poita m'est postu Barone Rossi? Ita ratza de nomini est? Ca Barone Rossi est s'istrada de sos offizios de sa Rai. L'as lezidu in su pabilu de su cuntratu e su numene t'est abarrau in conca. Cuntratu?
Ah, m'ant fatu cuntratu? Ah, intzandus tengu duas cosas de domandai. Oh, depressa, Elio! A lestru, a lestru, a lestru. Sa prima, custa cosa chi mi nc'est cravau in conca mi dda bogais, si? Si, dai, trancuillu, Elio, si. Ah, tando, si. E sa segunda, si nc'est unu cuntratu, bolit nai chi depu essi pagau. E beni mi depint pagai po totu custu turmentu?
E chin custu scimpròriu de Elio Turno Arthemalle deo bi saludo, ghiramus su Ràdio Natzionale e saludos a totus.
Adiosu! Adiosu e ringraziamo anche il tecnico Antonio Franzese.